Lamlungu pa 16 March 2025 kuchokera ku Times Television, TTV, tafikanso ndi program ya Hot Current. Mu program ya Hot Current timabwera pano kuti tizayankhule nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamayankhula pa nkhani zimene zizi Sitimanyengelela komanso sitimapepesa. Dzina langa ndine Wonder Msiska Nkhwenda Vili Ndevu za Mwayi. Apa tili ndi achimwene athu a Bayana Chunga a Maphang'ombe. Mbali za uko tili ndi a Jona Pankuku, a Msuku amenewawa kuwanyadila kwake lonse ndi a Msukuluzi. Tinali ku Mzuzu ku Katoto ground kumene timali kunali ah, ah, ah, msonkhano wokopa anthu wa chipani cha utm ndipo amalankhula awa ndi akabambe amene akupitiriza kulankhula komano malingana ndi nthawi tikuyenera kuti tipitirize zina tili mu nthawi ya Sellis enterprise bwanji timve uthenga ochokera kwa Sellis enterprise Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14,

nkhani zathu mu programu yathu ya lero ndi ziwiri kwasala ndithu miyezi 6 kuti tiponye masankho pa 16 september 2025 masankho apatatu pamene tizakhale tikusankha khansala aphungu wa nyumba ya malamulo komanso president wa dziko lino nde kodi pa ground pali bwanji pamene tikuyang'ana pa september 16 ndi nkhani zimene tikufuna tikambirane chifukwa pali zambiri zimene zikuchitika ndiye tikufuna kuti zinazo tiunguze munomo kuti mukuziona bwanji pamene amalawi akukonzekera kuti aponye ah, ah, chisankho chimene chichi nkhani yachiwiri ndi ya uyu president wa ku america ameneyu ndi president trump akumapanga zinthu zawo kumene koko komano zikumatikhuzaso kunoko nde zina zimene zangochitika kumeneso zimene tifuna tiyankhule mano tikamayang'ana zimenezo tifuna tiyang'aneso kwathu kunkuno kodi anthu ena akupanga bwanji makamaka timaunikapo nkhani ya anduna oona za malonda ndi mafactory amene apereka chiletso uh, prohibited uh, imported goods imene ili under the control of goods prohibition order 22 sorry 2025 pamene pali uh, ndandanda wa zinthu zimene sizikuyenera kuti zichokera kunja kubwera kuno tikamayang'ana zimenezizi kuti nanga enanu mukutani tizingokamba za amumba makhala ngati ife ndi anyamata amumba chifukwa choti the only one amene akukhala ngati ali active enanu mukutani we can't even remember your names komanso your ministry khala basi sitting phwii can we be active pamene tikufuna kuthandiza dziko la malawi kukwera chitsogolo titero tikuyamba kwache nkhani zache zikomo yoyamba nkhani ndi ya chisankho cha 2025 a malawi electoral commission ali kalikiliki kulankhula mauthenga osiyanasiyana owauza anthu nkhani za chisankho ife timati tiunikepo posakhalitsapa tinaonapo Zipani zina zotsutsa zikumadandaula ndi nambala ya anthu amene adalembetsa chisankho kumanena kuti ah, nambalayi tikayiwonkhetsera mpafupifupi 7 million koma inuyo a Malawi Electoral Commission munali ndi kuthekera kuti mukanatha kulemba anthu 10 million ntchito simunagwire bwino nde iwo adayankha kusomba ili komanso pakumakhala zinthu zina zimene akumadandaula a bungwe la Malawi Electoral Commission. Kodi zizikhala bwanji pamene anthu akudandaulira zinthu zina ma processes leading to election ya 2025? Kenaka pali zipani za ndale pompa timanena apa kuti a UTM ali ku Mzuzu ku uh, Katoto ground komanso a PP I know kuti they are out there MCP anali ku Mchinji. Mchinji Yesterday they were at Dedza. DPP or yesterday was Nancholi. Yes, Yeah, Nanjoli. yeah, yeah.
So you see kuti zipani zikutuluka ndithu kulankhula enanso i think ma politicians ena akutuluka kulankhula kwauza anthu kuti kodi nchifukwa chiyani akhale iwowo zimenezo tikuziona bwanji komanso zionetsero tidaonanso ndithu msabata imeneyi ku mzuzu ndithu zionetsero kawiri ku zombanso chionetsero zimene simatha bwinobwino ku zomba ndithu mpakana at one point in time matumba 200 kubedwa ndithu matumba a fertilizer mu shop ina yogulitsa zipangizo za ulimi tikuziyendesa bwanji komanso maubale aja ma alliances ayambanso kumatchukatchuka anthu kuti kodi amene ayende ndi awa ndi ndani Osaiwala ndithu ma running mates anthu ambiri akumanena kuti kumakhala ndi phone ndithu yotchaja bwinobwino chifukwa utha kulandira phone kuti achunga it has pleased kaya ndaniyo kuti mukakhale a running mate kumakhala ndi phone yotchaja bwino kunja kuno nkwa mphepo nkhani ndi zimenezizi do you see kuti malawi ali ndi chidwi do we have that you know environment you know where people are saying kuti kwangotsala miyezi 6 yokha kuti tikavote akuluakulu chavu- chavuti changa ichi." the excitement the euphoria that comes with the, ma general elections of this nature do you see that mwina kuyambirira ndifuse Yeah. uh, funso mmenemo um, pali mawu amene munanena kumbuyoko wonena kuti kodi tati tifananize kapena tiyeni tione 2019 excitement imene anthu anali nayo on the ground kumati kuona makaka azipani zosiyanasiyana misonkhano pamasamba a mchezo pama tv wailesi za mawu ndi panopo is it the same and nokhaso munanena kuti "Ah, sindikumaona excitement now ineyo pofuna kuti uh, ndiwombe bwinobwino uh, answer yanu yes ndifuna ndiwauze amalawi zina zakuchipinda zimene zinachitika sabata ino uh, mwinanso ajona muyimvera pompano koma analipo munthu wina wandale amene anabwera poti andale amabwera kuno ku times amatifotokozera mfundo zawo zokuti ife ngati mwina chipani tifuna kupanga zakuti zakuti ngati kutidziwisa zimene afuna kupanga meeting imeneyo tinaichabe anthu atatu ine nali uh, ndi achimwenewa komanso ndi akanchinziri ndiye atayankhulayankhula ifeyo inali nthawi yathu kuti tipange respond koma mmene anayankhira achimwene anuwa nkhani ndimene Ayi. Eh, mwana upomeza bwino zingomvera uchali pasi anamuuza munthu wandale kunena kuti inetu ndikungoona ngati kuti mmene mukuyankhuliramu ndikungomva munthu wina ananena kuti to, to borrow his exact words i'm just hearing another politician Eh? wandale winanso amene wabwera kuzatiuza zimene wina aliyense kumbuyoku akhala kuchita kumatiuza That's Eh? reason. That's- ndiye anachita kufotokoza inuyo munakhala pakuti pakuti munapangapo zimene mukunenazi Mm. Eh? Mm. are you sure nde ineyo umafika pena kuti ndinga ndimenye phazi kuti koma iya tabweza moto si hot current iya Mwansa- mwansaukira Eh? kwambiri
koma wandale anazavomera nkunena kuti koma ndikumvesani chifukwa chonena kuti amalawi anamizidwa nthawi yayitali Yes. that's what he said Yes. Ndi pamene ndimafuna kunena penepo because we have been cheated for so long chifukwa amalawiwa nthano zonse zimene zikukambidwa apa tinazimva kale T- tafika saizi yonena kuti what is there Ch- chanyuwani ndi chani chimene mungati mu- mungatiuzeso ndingati munthu uja amanena kuti akazanga ndasiya ine kumwa mowa ndasiya kumwa mowa ineyo ndikulimbikira chechecheche baibulo ena mamenya ali baibulo ili chekecheke twa amwende kungolowa bonus alira kuguguza inu matichana asatana nango ndi mapasana so for me what i'll tell you is excitement on the ground palibe zulo nali kumaliro ku lilongwe Yes. anthu pamaliro kuchita kumanena ndithu amene timacheza nawo kunena kuonesa kunena kuti excitement yo anthu alibe and ndikamanena zimenezi anthu ena musaone ngati kuti ifeyo tikuti mwina anthu akuona kuti boma sizikuyenda no on both sides anthu kumaona kuti ah, boma ali not inspiring opposition not inspiring tiye tipite kuti ndimamuuza wina wandale kunena kuti anthu akamakavota azikavota kunena kuti nanga nanga, nanga Osakupanga nkupanga munthu. bwanji Yes. nanga nkupanga bwanji eh? nanga tipanga bwanji so for me in terms of excitement si pa, palibe ndithu kwenikweni number two mwamsangamsanga munanena zonena kuti uh, a- andale akhala akumadandaula kuti ah, national statistics office inkakamba zonena kuti possible numbers ya registration timayembekezera 10 million Yes. koma pano 7 plus Yes. million Cho- chinavuta nchiyani ndi a sangwani mwafulirwa a mneneri wa malawi electoral commission amayankhula pa wailesi yathu amanena kunena kuti ah, komatu andale mwayiwala kuti ndinu amene munkawauza anthu omwe a malawi kunena chisankhochi afuna abere nde musakalembetse now you, you might have taken that for granted kuti ah, mwina mukungonena ngati political rhetoric koma kumbukirani kuti kuyambirira kuja anthu ambiri maka zigawo ngati zakumwera sanalembetse anthu ambiri because it was also that time and kafukufuku wathu amasonyezera anthu ena amanena kuti "Ah, ife tinauzidwa kuti tisatani? Tisakalembese." so andaleni tikupempheni kuti olo mutakhala kuti muli ndi mavuto kapena ndi nkhawa ndi mec koma be careful chifukwa mauthenga amene mumanena athanso kuzakupwetekani inu nomwe they can backfire against you anzanu pamene ali busy kukalembesa m'central region pa inu munali busy kunena zimene so i hope anatengapo phunziro n'chifukwa chake mwaona kuti aliyense watuluka kampeni and uh, for me mwina poyamba poti pona- pa- pongoyamba pano mwina ndisiire kaye pomwepo kuti anzanga nawonso apitirize yes amaphang'ombe ayamba choncho inu amsuku mukuona bwanji pa ground miyezi 6 kuchisankho zikuyenda bwanji
Uh, excitement kulibe koma ndikuona ngati kuti kuli mikwiyo that, that's what i'm able to say okay and mikwiyoyo uh, could be because of several factors wakwiya ndani amalawi oh.
Ah, mmene munayambira kupereka chitsanzo cha uyu wandale Aha. amene anabwera kuno Mm. ah, nkumaganiza kuti akulankhula zomveka bwino kunoko ah, amalawi makamaka adindo amene akufuna maudindo yes mu chisankho chimene chikubwerachi yes
trust you me ali ndi ntchito yayikulu to convince malawians yes
Si amalawi a yana? Yes, yeah. kunena kuti ndingopereka chitsanzo ngati a dpp akunena kuti ifenso tivotereni yes chimene adzipanga akakhala kuchipinda kwawo of the strategy team adzinena kuti amalawi adatichotsa mboma chifukwa chani izi zomati adalanda bomazi azisiye kaye pambali chifukwa zidapita ku khoti kaya sadagwirizane nazo komano that's what happened koma adzipanga focus on why did they boot us out of government there were issues zimene nthawi imeneyo amalawi samakondwa nazo kodi takonza lero atationa ationa kuti ndife apaulo sakuonabe sauli mwa ife that is very critical because they will have to come with a renewed hope iwauza amalawi akuluakulu munatichotsa ah, ah, mboma ife tinali ndi anyamata osowa khalidwe omayenda pa msewu galimoto yongolemba dad basi like that impunity of that nature ife tasintha that has to be seen not just pa 16 even between now and then panopa are they showing kunena kuti a- abonadi inu mukuona bwanji

A- are you seeing kunena kuti pamapezeka wina kuti akubwera kuti guys ifeyo tidachoka mmene dziko layakiramu this is what we have to offer because adzipezeka anthu okamba zimene zozo number one number two mcp ndi boma ndi aChakwera ngati tsogoleri now also they will have a terrible headache mutu waching'alang'ala kuti kodi how do we go back to malawians to convince them tivotereniso kachiwiri

chipani china chilichonse mm. i really hope kuti muli anyamata a research ndi strategy yeah? i hope alipo akafukufuku yes ndi oti tipanga yes pasangopezeka anthu ongo- ongokula pakamwa iyayi Mo- mu- basi pangolankhula Ah, azipita pa ground nkumamva amalawi kuti what are malawians saying yes inu mukuti boma ndi lomweli ndiye ndinkanena kuti yes amene amasapota mcp atha kumanena kuti boma ndi lomweli koma padzikhala zinthu zimene amalawi atha kumagwirizanadi nkumanena kuti eyadi munena zoona bomadi ndi litilo Ndi ndilimeneli. limeneli. do they have those things to point at chabwino
ayiyamba choncho awa- anakakhudzako mbali even ya list ya anthu oyankhula i think that's another issue takhala tikumapanga struggle kwambiri kuti kodi is it everyone amene wakhala kusanja Yeah. amene angalankhule and munthu uja akamalankhula do you even listen amanena kuti ndifuna ndikanene chani Yeah. because the amount of rubbish sometimes that Yeah, comes yeah. out of people's amene tikuti awawa akakhale atsogoleri athu so so frightening nyasi zimene zimatuluka pakamwa pawo akamalankhula kumanena kuti are you sure Yeah. in our right thinking 2025 this one should be leading us which malawi should this one be leading Yeah. ochunga pali nkhawa nkhawa yoyamba ku chipaniko amaonanso kuti am- a- amapatsana timaulemu ndiye alipo anthu ena onena kuti ngati sawapatsa mwayi woyankhula ndiye kuti zavuta chifukwa chani kuchipaniko kuti iwo amamva ndi aka- ubigi aka- akatswiri iwo wozo- amamva wozo- uz- ubigi kuli timaudindo kuli anthu eni maplot kuchipani wanda namba 2 kuchipaniko alipo ena amene amasutika zambiri atha kukhala kuti alibe Mfundo. alibe mfundo alibenso position koma ndi dola koma pezeka kuti wayimirira akuyankhula kuti oh, uyu akuyankhula Akuyankhula ngati ndani chifukwa mwina msonkhanowo kuti utheke iye ndi amene anaponya kakakulu nakuti iye in, in honor in honor ka 5 minutes kokha muyankhuleko but what we are saying here is tiyeni tiziona kunena kuti amalawi anasamba anasukusuka kumaso be careful ndi content imene mukutulusa pa mapodium ndiyambe ndi uh, aboma malawi congress party uwu ndi uthenga ndipo malangizo aulere inuyo mukundiuza zoona zonena kuti mwapeza anthu amalawi akulira kuti sizikuyenda sizikuyenda sizikuyenda inu nkubwera nkuzanena kuti chakwera wapanga deliver boma ndi lomweli amene akulira zake boma ndi- you are being insensitive Ati opposition nkumanda. Mu- you are being insensitive I would have thought kunena kuti woyankhula mwanzeru choyamba apanga acknowledge mavuto amene anthu akukumana nawo ukangoti ukangofika tu nkungopanga acknowledge kuti amalawi ife tivomere ngakhale tili mboma koma na kuwawa uku Zativutadi. ayi sitinganene sitikuona ifenso tikukumva nawo talephera mbali yakuti yakuti koma pamene talephera mbali timafuna tikukumbuseni kuti koma madera ena amene achakwera ndi boma la mcp tinayesesa kuti takonza izi izi izi izi izi timati pamene sitinatalepherapo talephera pa ndi mwina chifukwa cha izi izi zimene zinativuta popita pasogolo timati mutati mwatilowesaso mbomapo tizakonza izi ndondomeko yake yotero yotero bola koma if you are going to come with a sense of impunity and pride Yes. ii, amalawi amadana ndi munthu wozikuza achunga ndipo i know kuti mufuna Yes. mupite mbali ina. Ehe. china chimene ife timapita misonkhano amatiyitana monga mwa ntchito yathu Yes. kachiteni kava Kwambiri. msonkhanowu ife bola customer wabwera Yes. sitimasankha first Yeah. come first serve ma president a zipanizi sakonda mwina kupitako amene tikuwaona padakali pano pamene mwina akupita kwambiri ndikuti ndi akabambe Ndi akabambe, you know? yes. koma achakwera nthawi zambiri mwina satuluka tuluka kupita anyamata awo ndamene akuthamanga amutharika akumakhala ku nyumba zoona zenizeni zimene zimachitika ku malali kuja mwina si zomwe amakawauza Yeah. ma president awo aja Yeah. ma president amakalandira ti ma video clip timene atikonza bwino bwino kuti bwana iyi ndi ntchito imene tikupanga ife we've been ku- ku misonkhano yokuti anthu amauzana kuti kwezani manja 5000 amene atakweze manja alandira 5000 kwacha anthu osakweza manja 5000 kwa anthu chonchi kumati chithunzi chitajambulidwa apapachi ndi chakwacha wa 5 pin koma bwana akamakalaona zikati Yes, yes.
mangochi has spoken Yes, That's yes, true.
yes.
That's true.
dpp amapita malo ena umachita kuziwa kuti ukuku nde kovuta amayuza nso nawonso mathu pini anthu amatisheti ndamene akhale kusogolo chithunzi chimene chipite kwa bwana how can a president amene akufuna kuona kuti kodi zoona zeni asamanamizidwe kuti aziwe kuti ntchito alidakali nayo Yeah. chifukwa nkutheka amutharika kuona ngati kuti a tapitatu kale apa Yeah. that's why anyamata amakauza bwana boma tatenga kale mungodikira ndi kulumbirisani liti Yeah, musayendenso, yeah. musayendenso bwana anyamata anu tigwira ntchito kapena um, aujena achakwera don't worry khalani ku palace anyamata anu tikuthamanga zokuti kulima kwacha ama 5 pini inu si- si- Can, can I yes. speak this one first? Yes, Uh, yes. Wayana, sorry, ndakugwira pakhosi. Apa m'pamene pamafunika ndale za chair. apapa oh kodi ndi ziti ndale za chair zomati utha kuchoka ku BCA kuja kukapezeka kuti mu Ndirande kumsika okay Kuma- kumacheza ndi anthu amatemba osakhala kuti poti chisankho chikubwera ndiye ufuna udye matemba komano ukupita pa ground ufuna udzingomva kuti kodi kodi kodi anthu akuti chani because if you are a president or a presidential aspirant amene ukungokhala in your comfort zone ufuna udzingomva amene akuyandikira kuti akuti chani trust you me you'll be cheated big time and you'll get a shock of your life pa 16 Kodi- kodi- anthu aja ali kuti kodi kupeza mesa- mati- matita wina kale ndikufuna ndigwirizane zimene ukunena iwe kuti Yes. za zojambula za anthu zija Yes. very much staged planned yes

Drone bwana simauluka wamba. Pamene- Drone imapasidwa mango. so my point is kuti Yes.
abwana olo mutakhala s- kuzinamiza mwa mtundu wanji Abwana bwana wake ndi ndani awa? Eh? Abwana wake Ah, ndi pacha ma ndi president kuti- awa. Achakwera. Achakwera. Mutharika. Ndimafuna ndinene kuti- And Atupele Muluzi yes. tinkanena ife tsiku linalake kunena kuti alipo ena amawanamiza atsogoleri awo akapita Eh. kudera kwina Yes. amafuna kuti mtsogoleri wawo kulikonse kuti ndiotchuka Yes. amwene, avomereze kunena kuti tikupitaku ife we are not as strong komano amakatengabe zimalole uko kuwapatsa anyamata anjinga aja ma- ma t-shirt akuti apule akabwera paoneke ngati kuti zili bwinobwino Aka- you're cheating yourself you're not cheating anyone yes ndi Amapanga. A- a Msiska Yes. ndimafuna ndinene kuti utambwali umene amapanga anthu andale Yes.
asamaone ngati atambwali ndi iwo okha ya sim'mbaloyi amalawi yes nawonso panopo samba utambwaliwo anaudziwa anaudziwa madelegates akudya chifukwa ndalama chake bwana, yes. ku maconvention Ma anthu delegates- akudyeredwa ndalama yes and you think misonkhano iyi mukaona anthu kwadzadza Yes. ndiye muzinena kuti basi chipani chathu kuno chalowa Ah, you are going to be fooled yes wina anandiuza nkhani ya uh, a Kamuzu the late akuti atalowa ah, ndi ah, ah, ah, anali achi- a Chimphamba Yes, Yeah. Brown Chimphamba. yes a Brown Professor Chimphamba Brown. anali Yes. chair Yes. wa oyendetsa chisankho referendum nthawi imeneyo Yes. Ana- ndinapita kukacheza nawo ku lilongwe akundiuza zonena kuti nditapita kuka kukawauza akamuzu zotsatira akuti anaona ma results aja and he was in his old age that time kamuzu akuti kamuzu could not believe mwati anthu awawa avotera multiparty ndikumachiwonera district by district even Even in this one. even even if- zimene ankamuuza kamuzu Ndi it was- background. ndi zimene zidachitika contrary yes kunamaku anthu andale kukhala ngati amakukonda kumamnamiza mtsogoleri but dziwani kunena kuti at the end of the day chisankho chikamachitika Ovota amaonesa maganizo awo enieni. Now mtsogoleri ineyo wanzeru would think kunena kuti they have learnt a lesson. musamangokhala ndi anthu kuti yawu lipoti i- ibwera kuchokera kwa uh, secretary general kuchokera kwa muzikhalanso ndi anthu ena ena owakhulupirira abambali, on yes. the ground Ndiuzeni zoona zenizeni. amenenso yes yes what is the truth because mukadziwa msanga mwina mutha kukonza zinthu ndipo you'll be surprised kuti zina zimene sanachite report anzanuwa anyamata anuwa atha kumakuwuzani so Yes. ndimafuna ndinene kuti tikamakamba nkhani ya ma messaging Yes. ndinali ndisanamalize Yes, yes, manena kuti mukaona for example ndinaona uh, clip ina imene uh, munthu wina amayankhula pa msonkhano wa, wa dpp ndi amanena kuti uh, mundale akuti certificate ya ndale ndi unyolo Asawa- asa- asa- asaondana amene.
ndiye ti- ndi amafotokoza kamuzu anagwira ndende ku Gwelo eh? atcheya anapitako ku, ku chichiri wakuti ndi amatchula onse aja ndikudzanena kuti um, chakwera ndende yake iti imene anamangidwa amene afunika certificate ndiye kungochoka paboma mboma wakundende adzamangidwe now i'm thinking i'm thinking kunena kuti kodi mundiuza kuti inuyo ngati chipani muli ndi mphamvu yonena kuti kungolowa mboma basi kuti mmange Yes. kapena ngati ali ndi- ali ndi ndi mlandu mlandu. pamakhala mabungwe a boma kaya ndi anti corruption bureau kaya ndi chani ayenera kufufuza ndipo kuli makhoti amene ndondomeko imene iyenera kutsatiridwa kuti munthu uja akapezeke kuti wamangidwa so pamenepopo chimene chinandisangalatsa nchonena kuti kanemayo ataponyedwa anthu anapezeka kunena kuti anthu akudzudzula mochuluka amanena kuti ayi ifenso ndi a opposition koma ngati kuyankhula kuli ukuku nde kosathandiza Eh, kosathandiza Si- tikunena kuti achakwera ngati ali ndi milandu akazachoka yes ayenera kuzayankha just like anyone else koma usakhale uthenga wanu kuti kuti tabwera pano pa podium tuzanena pano poti certificate ya ndale ndikumangidwa kodi munamangidwa inu ngati simunamangidwe nde kuti mulibe certificate ya ndale Are- are you sure that's content yomanena kuti munthu amene akuganiza zoti akavotere ndani will be convinced kuti avotere inuyo my brother, So- my brother Saonda Yes. um, ndikumkumbukira bwino yes

It's not even just about talent ya munthu kuyankhula Yes. anthu ngati chipani muzikhala ndi standard message Yes. muzikhala ndi uthenga woti nonse mutha kukhala pansi Uniformity. Yes. kodi weekend tiupita kuti mulowera uku mulowera uku uthenga Uthenga umene wake tikanena uti ndi ndi wotani? uwu tikafotokozera motere kwinako muzikaona mosokerera mwake Yes. koma panopo mmati ukaona ena akuyankhula zina akuyankhula kumati kodi ndondomeko ya uthengawo ndi iti Usanapite break. I'll give you a very good example. ndikupereka chitsanzo Yes. ngati a dpp ndi ndi mwanamvekha anali kuna njoli yes my expectation ine a Saonda Yes. Si- i'm not a politician Yes.
koma my Yes. expectation is kuti yes akapita kumene kuti aku they have done a research yakuderako kuti anthu akuderako ku- uthenga umene ungawasunthe atati amva kuchoka naye fatso ndi utiwo Context, Umene specific, yoyo yes.
zimene mukulankhula

akumapezeka kuti mmalo moti anthu aziwe kuti what are the real issues zoti akauze anthu iwo amawauza ati ndikapitako ineyo Basi. muonaso chigulu cha anthu so the people are just seeing the It's not people about that. Yeah. but you're not you don't know what they want to do nde alinso ku dpp amene akuwauza a- adadi adadi boma tatenga kale tungodikira nthawi Onani so zithunzi. the, yes they are missing ma opportunities to address the real issues that malawians want chifukwa some of the people amene tinawaika mmaudindo mwathu tinene zoona there are people that cannot deliver a, mes a convincing message a Yona how do we balance this yeah. where we have zipani zimene zikukhulupirira kuti because at the end of the day we are going, we are going to have a president pa 16 yeah kwambiri akhalapo ndithu kaya achokera kutiko that's what amalawi amene tikugwirizana padakali pano pa zimene tifune tipange how do you advise anthu amenewawa onse to manage ma expectations awo komanso to be real Yeah. because ukaziwa msanga vuto umatha kukonza Yeah. ukachita deny uzamva nkhwangwa ili mmutu chifukwa nkhwangwa ikubwera ndithu that's, that's a most constant thing there is nkhwangwa either way Pa 16 ilipo. pa 16 ngati ikupita kwa mcp mcp nkhwangwa imenyedwa mwina chifukwa cha anyamata awo amene akuwanamiza achakwera kuti achakwera chilichonse chili bwino mmalo moti achakwera anatha kumathandiza chimodzimodzi adadi he may lose an opportunity because he's sending people kuti anthu akangoona chifi Kodi uyuso alipobe uyu? Uyu amandikumbusa zakuti zakuti. How do we balance that to make sure kuti we have a good balance and we are being positive in the imaging, the messaging and the hope that Malawians want. ndigwire mawu a imaging amene mwanena ku anzathu a marketing amakamba nkhani ya brand Yes. ya brand image Yes. um, pali anthu ena pali anthu ena oli inuyo kungonena kuti utakhala kuti kuli function ndiye kwapezeka kuti ku tv inuyo mwadwala eh? ndiye mufuna kunena kuti uh, wachiwiri wanonso mwina uh, ubanda palibe ndiye mufuna kuti wina akayimirire mwina wenaso munthu nati iyayi ameneyo ayi achimwene muli free mukandi- mu- mu- Yes. mukandiyankhulireko Yes, Yeah? yes. why because pali anthu ena amene mwina you may not necessarily not that they are bad Yes. koma they may not be the best representation of That what part- you stand for yes at that particular event pali anthu ena Yes. amene sachitira ubwino chipani cha mcp Yes. pali anthu ena amene sachitira chi- ubwino chipani cha Chipani cha dpp DPP, yes. utm Yes.
pp udf Yes. ndipo inu ngati atsogoleri ngati anthu ngati simuwadziwa then muli ndi vuto yes timanena kunena kuti musanamizidwe ndi magulu a anthuwa amalawi alibe entertainment amalawi alibe ndithu zoonera amalawi data alibe kuti agule ndiye akangomva kuti uku kuli msonkhano wa chipani ndipo ati kuli bandi izi kulinso akugawa matisheti mathupini Makasu mabandi, ndi ndani yes. ndi ndani amene angalephere Sangapite. kupita so don't conclude kuti mukangoona chigulucho ndiye kuti ife Mavoti basi athu. chimene ndimafuna kunena ndichi mwakambapo za anthu ena amene anthu akuwakumbukira Yes. kunena kuti uyuyu uyu Yes. mwati ndi amene akukhala pasogolo Mm. imakhalapo nthawi imene even even tikamakhala kuti mwina tikukamba za kumtundu timanena kuti achimwene musapite nawo Eh. Yeah, yeah, a- awa asapite Yes. timadziwana Yes. pa mtundu wathuwo Yes. timadziwana kuti awawo amayankhula mwachabe awo Yes. asapite Akazula. Yes. tikakhala kuti tikukapanga za nkhondo Yes. amene timanena kuti awa wapita Asogole awa. awasogole awa. Yes. kumeneko kumeneko ndi wa- Yes. wa- waiona waiona basi Yes. so for me ndikuona ngati kuti zipanizi pena pake mulibe masomphenya and ngati mukanika kuyendesa chipani ngati mukanika to strategize campaign kodi bomalo ndi mmene lavutiralo muliyendesa bwanji muzaliyendesa bwanji Yes. ineyo musanapite ku break yes apa nkuti a dpp ngati simunapange izi mupange ngati simunachite meeting yokhudzana ndi a review of what happened to you Mm, why you nthawi were kicked out. imeneyo komanso how you have fared kuchoka 2020 kudzafika Kudzafika lero panopa. ngati meeting imene sinachitike Mm. muyenera kuti muichite ndipo mukhalenso honest yourselves kunena kuti kodi

Ngati simunakhale pansi meeting ku chinyumba uh, ku headquarters ku, mm. ku city center uko yes. nkukumana ndikunena kuti kodi have we delivered really zimene tidauza amalawi kuti Chakwera de- have we really delivered mm. are malawians better off now than they were five years ago mm. tidawalonjeza kuti tikupita ku Kenani mm. paulendo paja tili patipo zimene zizi kodi tikamati tikawauza amalawi kunena kuti mutivoterenso what do, are we offering them this time around if they can't hold here ndikunena zoona kuti izi takhoza izi talephera could have done better ndikumangozinamiza kuti ife nde ife nde ife anthu alira chisanzo chabwino pepani Yes, kukudulani yes, yes. chisanzo chabwino anthuwa atengere ma primary amene akuchitika mzipani akuchitika papa achimwene Ah. ma primary anthu ena ndotokota Eh, andena anthu- anthu akuduka umadaba kuti "Ei, ehe anthu ena ndotokota Atsongo- ndipo anthu ena onena kuti anthu kuchipaniko amaona iwe, iwe toka." So, bwana amenya 8 points My Distinction. brother, Oh, yeah, but from follow. Say, man, my brother Kenny Soda. He couldn't believe it, boy. It's happening. Zungulira koma mno- yeah. wina kuchipani anthu makhala kuti muli ndi chithunzithunzi china chake pomwe on the ground zochitika ndi zina ine i would have really wanted kunena kuti anthu inuyo amene mmakhala meeting imene akunena yakuti kukambirana zenizeni Yes. siyochitika siku limodzi ndiyo mumachita update mmene timanena kuti masiku ati kumanena kuti kodi dola paja lero Ili pa bwanji? ili pa bwanji Yes, yes. ndi mmene muzichitira pa ground pali bwanji ndikumauzana kuti koma chigawo chakumpoto pakati kumwera ma- ma- meeting eh, koma ndikumaona ngati kuti anthu anangoyika chiganizo chomanena kuti ife basi tikuwina basi ngochikhazikisa Wakangomuka wina, wina. kodi Imakali. tinikali ziwiri nde ndi break yo tichita kotatu Ah, ti- ti- ndiyomaliza ndimati ndinene kosonkhani iyi alipo anthu ena amene amakhulupirira kuti iwowo ndi chipani kungopanda iwowo nde kuti palibe nde zonse adazikundikira iwowo khutu la a president ndi la iwowo okha amakanena ndi iwowo okhawo zakatundu za chipani amachita kusunga ena manyumba mwawo ngati ma- mmalo moti akasunge muzipani iwo amasunga ndi iwowo ndi azigawira kwa anzawo iwowo ndi amayendesa kungoti iwowo kaya adwala kaya mulungu atenga ndiye kuti kaziyenda bwanji how dangerous is that

amakusiyira akuphulikire abale ineyo i've been in this country ndaona zisankho zikuchitika ndaona anthu osimbwa mapiko akuthothoka when power is gone nkudzati awa ndi omwe ajawa panopa you can't even sungalozenso ndi ndodoyi they, they are just the nothings of, the, of these days nthawi ah, ah, mphamvu ndi ndalama zikaphatikizana nkulephera kuzipanga manage bwino Ma- ma- ma- ma- mathero ake amakhala tinkanena anathera msiizi unfortunately anthu samafuna kuphunzira Kuphunzira. anthu mukwani nawo ku mcp alipo mukwani nawo ku dpp alipo amene they think kuti without they are dpp more dpp than anyone else More mcp than anyone else the danger atsogoleri ndiwamano in this case kaya akabambe kaya mayi joyce banda kaya amutharika kaya achakwera adzithanso kumakhala maso omaona kunena kuti kodi mfana uyu Uyatha kunuka. uyatipweteka uyu ngati kuli kusuntha mchotseni apite uku nthawi yabwino Yeah.
iwe nachoka tapita uku Yes. iwe takakhala uku yes mufuna mu- mu- mu- mu- mupange protect chikhulupiriro cha anthu kwinako adzikukhulupiriranikodibe koma akamati a- awawa mmene amasimbwira mmene amayerekedwera uyuyu display of uh, matama mphamvu kulibenso abwana mphamvu chimene chimene anthu zimapezewa.
amayiwala Yes, chonena yes. kuti ndale is a game of numbers Yes. so

anthu amaza amaledza chimodzimodzi inuso mwadyerako wambiri waini
so ngati kunena kuti mukaphatikiza anzathu akubizinesi amati synergy Yes. mukaphatikiza Mphamvu zanu. ndi kuti mphamvu zanu kuchipaniko mup- mupindula koma muona kuti olo misonkhano Yes. Muku- mukuona kuti zipani zina

Ngakhale zikuoneka ngati kuti uyu ndi amene akuthamanga Yes. koma There's muzifunse kuti danger. ndi chifukwa chani enawa Yes. sakuthamanga Sakuthamanga. andi mukaziyankha Yes. mudziwa zonena kuti pali chiopsezo chonena kuti mutha kuzagwa kuzeranso mwa munthu ameneyoyo tikupita ku break ndi chenjezo limene lili loti pa nthawi imene tikukonzekera zisankho tatiyeni tizionesesa malawi ngwatose pakutha pa zonse munthu amene tikusankhayo ndoti atitumikire ife sitikufuna pakhale ziwawa zichani ayi malawi ndi yemweyi tisamuonongeye ma demonstrations amachitika pakati pa kumzuzu kuzomba i hope we can find mwina ka 2 minutes Yes. just to comment on that Yes. let's have a break from series enterprise we'll be back mukuonera hot current pano pa times television ttv tili ndi amsuku a jonah pankuku amsukuluzi amaphang'ombe awayana chunga mbali zakuno muli ndine nkhwenda vivi ndevu zamwayi wonder msisya Tikukambirana nkhani zokonzekera chisankho cha 2025, kuyang'ana zigawo zosiyanasiyana, Malawi Electoral Commission, kumenekoko, zipani ndi mauthenga awo, kapenanso zionetsero ndi mwina zipwirikiti zimene zikuchitika, excitement nthawi ya chisankho, ma alliances, ma running mates, nde tikhoza kukhala kuti tayamba gawo loyamba, tizipitiriza ndithu kumakambirana nkhani imeneyi ma program otsatira, kuti ndinamva uthenga umodzi umene anapereka Kwesi Msusa for the first time, ine kwa ineyo ndamuona anali MC, ku mzuzu akunena kuti osanyanyala amalawi tisanyanyale dziko lino ndi lathu tikaponye voti akuti munthu akakubera chimanga munda sitimunyanyalira munda Ayi. kuti basi tenga mundawo Mm-mm. everybody must vote chifukwa ti- dziko lino ndi lathu we must make a decision now mwachidule taonanso kukukhala zionetsero kunachitika zionetsero ku mzuzu back to back zimene sizinathe bwinoyi kunali kuponya tear gas mpaka na polisi anapanga issue statement Anthu akuwachita blame kuti musatiphunzise kagwidwe ka ntchito timaziwa ifeyo when to use what is called necessary force komanso ku Zombaso kunaoneka kukhala ngati amaliza bwinobwino kenaka anthu kuyamba kutchola mashopu mpakana kuba feteleza 200 mu shopu ina yogulitsa zipangizo za ulimi mukamaziona zimezizi zikuchitika tikukonzekera chisankho zili ndi kuopsa kotani kopangisa kuti chisankho chimenechi chisayende bwinobwino andi tingapange bwanji kuti tithane nazo tipange zinthu mwamyaa Mowoneka kuti a Malawi ndife anthu osunga bata, okonda bata ndi mtendere. Ndiyambe ndinu a, a, a Msukuluzi. Uh,
palibe justification sindingabwere pano nkumanena kuti ee amayeneradi kuti agende anthuwo adapsa mtima chifukwa chakuti anathira tear gas Uh, to- to me ndimanena kuti kulibe justification ya violence uh, utha kukhala ndi plan ina utha kupanga zina osakhala kuti ukambere nzako matumba onsewo anandiputa kuifoti apolisi anaphulisa tear gas uko nde ife tidapsa mtima tinakalowa mu shop iyi kukatenga matumba 20 kuganiza kombwambwana simply put katenda sekena kamene ndinakamva kwa amene amayankhula uja Patience Lunda amene amatipatsa live update yochoka Mzuzu. ku Mzuzu mademo aku Mzuzu uh, for a start adachitika adapangidwa kuti achitike nthawi ina kenaka adadzalephereka mavenda adanena kuti apule ali konkuno ndiye tikufuna tiwapatse mpata mwati he can engage us so tinamva kuti timu ina inakumana ndi ndani Apule. ndi apule now when patience lunda was talking to Following us us, a yes. week ago kunena kuti anthu apita kwa CEO ndiye ndimamufunsa why mesa anapanga engage ndi a president so she said kunena kuti anthu ena akuti amapanga accuse anzawo kuti apatsidwa ndalama kuti zionetsero zisatani Zisachitike. zisachitike whether that was true or not koma ndigwiritse ntchito zimene ndaziona ngakhale i- with past administrations yes alipo anthu ena andale amene amaona ngati kuti money is everything amaona ngati kuti kuti uh, vuto lithe pakhale ndalama upeze anyamata atatu uwapatse ndalama afunseni amene amapikisana kuzisankho convention akuuzani kuti adyeredwa ndalama alibe ndinene udindo ndimafuna ndinene kuti Yes. one thing we can't debate chuma cha dziko lino sichili bwino yes zimene akupangira mademo anthu mmaboma onsewa zomveka ndithu katundu mitengo ikukwera almost daily right chimenecho nchimene timayenera kuti ngati boma chidzitipweteketsa mtima titani kuti katundu asamakwere chonchi how do we manage our economy tikulephera pati komano kuti mavenda asonkhana akudandaula ndiye mutenge atsogoleri awo kaya ndi 10 nkukumana nawo kumbali nkuwapatsa kaya ndi mafifite mafifite mafifite simunathetse vuto vuto ili dakalipobe ndipo chithupsa ichi mutha kuti ndinkanena kuti nthenda yake pathupi silibisa Mm. pregnancy doesn't grow down Mm. imatuluka ndithu Mm. ndi olo uta imanga lamba wa mtundu wanji Siku lina izi- siku lina anthu aona kuti kodi ma- mamasuka ena kwambiri ndi ndani Mm. Ah, people ask Mm. so ndimafuna ndinene kuti anthu amene ena akumapangira kuti kupita ku ma demonstrations yes kumakaphwanya zinthu kumatani apolisi tiyeni tawo tiwamangeni lamulo ligwire ntchito chabwino koma boma tipeze the bigger answer yes kuvuto la chumali chabwino Ah, mwa- mosunga nthawi yes m- mwansangasanga Yes.
ndiyamba ndi awa kumademo yes ku lilongwe amene amatsogolera mademo adapemphedwa kuti akakumane nawo kumbali anakana yeah Yes. It's a lesson. Yes. Inu masiku ano Ndikupangira pamodzi. palibe amene amakhulupirira Yes. nzache. Yes. Yes. Yes. Yes.
Nde anthu akamanena kuti ayi tifuna tingo inuyo 5 itabwera Akuti awa- ndonoko awa ni kaye. kanani chifukwa olo mutakhala kuti simunakalandire Eh, wina perception. akangoyambisa zonena kuti Maja, awa maja. alandira basi Basi. yalakwa Yalakwa. so tiyeni tiphunzire tiyeni tiziphunzira zimene anzathu Anapanga achita bwino.

It- tonse anthu ambiri mavuto ali nawo tonsefe tati tinene kuti tizikaphwanya shop tizikaphwanya nyumba ina Tikumaphwanya dzikoli. ndipo mukaphwanya katundu ya mmalawi nzanu Yes. kapena bizinesi imene yalemba chi- a- alemba ntchito achibale anu Yes. ndiye dziko litukuka bwanji Yes. so ineyo ndikugwirizana nawo maganizo onena kuti amalawi muli ndi ufulu wopanga demonstration

tidagwedezeka kunoko i was just ndimawerenga ma stories ena ake kuti taluza ndalama zambiri chifukwa cha kuyika kumene kuja moti ma, ma projects ambiri kumalawi kunoko ayima ndithu tivomereze because of cut ya usaid now pano zikuoneka kuti akuunika amaunguzaunguza maiko amene amalowera ku america ndi zimene amapanga kuti maikowa adati amayika mmakategorizi nde ife unfortunately malawi atiika is on Yellow. orange yellow Yellow. yellow so iza kuti tili ndi mavuto ena amene tikuchita zinthu zathu and topping the list inali yokuti kodi ma passport athu awa timati ma diplomatic passports Yeah. tumapasana bwanji Yeah. tikuoneka ngati tikungopereka anyhow komanso pali anthu ena amatenga zikalata ngati akupita kukapanga maphunziro kaya kupita kuma training chanchani akalowa ku america kuja kumakhala konko kumabisala konkuja kuthawira konkuja so those people are keeping count these people are supposed to enter and go back as a result atipasa 60 days kuti tikonze zimenezi achunga inu mumakonda kupita ku america Eh. nanga simuna ndi Mwa- chiya kuyambira ku yes inunso mumakonda kupita ku america mumakagula maapo anu muli ndi maapo ambiri simuzipita sudi anzanu ena akuononga ndi mgodi wanu mwansangansanga Yes.
mwansangansanga sitikamba kwambiri za donald trump chifukwa Iyeyo zimene akuchita ndi zimene adalonjeza anthu aku Americawo ndipo Yes. anasankha kuti Yes. upange He's zimenezi fixing America.
and sitingagwirizane naye mu zonse Yes. mmene aka- akupangira zinthu zakezo it's- it's koma ife something. tukamba mbali yathu Yeah. kumbali yathu nkoona kuti pakhala pakuchitika milandu tamva nigerian amene munampasa diplomatic passport Yes. wapita ku america akumugwira chifukwa cha Nkhani utambwali omwewo Yes. ndalama zoti abweze zambirimbiri za kumeneko kumfufuza kodi munthuyu bwanji akuona ali ndi diplomatic passport ya ku malawi siyekhayo kumbuyokunso kunalipo wina another ethiopian Yes. anamugwiranso ku america kumfufuza kuona ali ndi passport yakuti ya ku malawi timafuna tipemphe anthu awiri oyamba kumeneko kuboma executive branch of government chonde munthu akakhala kunena kuti wangokugulirani fanta Eh, wangokugulirani mm, pizza pakati kudya. mwatuluka kale mwatuluka Yeah, kale yeah, diplomatic yeah, passport passport. tenga Ah. tenga musachipise dziko la malawi Yes. why should malawi suffer chifukwa cha munthu mmodzi kapena chifukwa cha anyezi amene akugulirani pali zulu no we can do better as a country mukamapereka mukakhala kuti mwakhuta nthawi zina ndi bwino kungonena kuti thank you thank you kamulemba sms nkusayimbanso foni Koma musagulise ziko chifukwa kumeneko ndikugulisa ziko yes. Chachiwili inu anthu amene munayikidwa maudindo oti mutithandizile nkhani yopeleka ziphaso za ku Malawi mm. Maka inu aku foreign, Minister of Foreign Affairs mm. Komanso ku home, ku, homeland, aji, homeland a, a, a, aku immigration yes. Ndi anzanu chonde yes. tikupempheni kuzikhala scrutiny ya mphamvu maka anthu awa amene sitikudziwa zoti tiye wawo ndi ndani enawatu tikudziwa Sakudziwa. amapeza ama, eh? Tiye. tiye Tiye wawo wawo sitikumudziwa ndi ndani koma chifukwa cha makobiri Yes. so please don't jeopardize the future and the lives of many many malawians chifukwa cha katangale kapena self interest a- a vitumbiko mumba atulutsa chikalata chimene akunena kuti zipatso zochokera kunja zisalowe dziko muno zokhazo pokhapokha zimene ife sitimazala masamba asabwere ochokera kunja okhawokha amene ife tilibe mdziko muno ufa usalowe mkaka wa, wa fresh usalowe mpunga usalowe peanut butter asalowe honey asalowe popcorn asalowe nyama meat products such as sausages bacon and cold meat zisalowe ma toothpicks asalowe matches asalowe mabotolo maza mabotolo asalowe ma, mazira asalowe zipangizo za zi- ma plastic plastic utensils

nde it has taken a mumba kuti abwere ndiye tikamanena kuti a mumbawo Zina sisi. kubomaku tangopeza na mumba olo 5 kungochotsa maina ena kungochotsapo Eh, eh, some ministers we can't even remember Kaya their names majawo here. amatani. akutaniko Yes. nthawi imodzi anthu tsiku lina tibwere pano Tiyambire ndi imeneyi.
sikhala cabinet assessment Ayi, koma tizingokumbusana.
Tizifunsa, kodi awawo muti amatani kufuna Yeah, kwawo tisangoyamba. tili ndi izi izi akutaniko

last time ichi Kodi musana. bani naye tayamba kale last time zinativuta koma apa pamenepa nde pamsiliziro pa program yathu ya hot current tithokoze a jona pankuku amsukuluzi tathokoza msuku achimwene anga wayana chunga tathokoza achimwene Zaombiri. kuchokera kwa ine wonder msisi ya nkhwenda vivi ndevu za mwayi tikunena kuti ah, david gadama afika kale kuseriku kuti atipasire nkhani mchichewa tikusiyeni mukumvera uthenga wa sales enterprise bye for now